takulandirani mu pulogalamu yathu yotchedwa yendani ndi niko mu pulogalamu imeneyi mukhala ndine upile rina malenga ndipo tikhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana n'kuwafunsa mafunso okhudzana ndi Niko, makampani athu komanso ma product athu. Mu program imeneyi, contestant akhala ndi mpata owina K300,000 ngati atalondole mafunso onse amene titampatse. Lero tafika kuno ku Machinjiri Area 1 ndipo tili ndi contestant wina amene afuna atidziwitse kuti iyeyo amadziwa chani chokhudzana ndi Niko komanso makampani athu. Tiyeni tikumane. muli bwanji mayi wanga Ndili bwino kaya inu mama. tili bwino Zikomo kwambiri. mungatiuzireko kuti dzina lanu ndi ndani anthu akudziweni pang'ono Eh, anthu andidziwe. ehe Ine ndine Fane Bogani. Eh, ndimakhala chakumapazuko. Mhm. Eh, aku dera la Pilipilima. okay Ndithu mama. takulandirani kwambiri mu programu yathu yotchedwa yendani ndi niko Ife tathokoza kwambiri.
eti mwakonzeka kuti muyankhe mafunso inetu ndakonzeka kwambiri Eh, timamvesesa amene kuyenderanso program Eh, imeneyi kwambiri. okay nde tione kuti nalelolo muyenda ndalama zingati Chabwino. ndiye ndi zofunika kuti mulowe m'basi mwathumu Chabwino. tikufunseni mafunso angapo okhuzana ndi kampani yathuyi Chabwino. zikomo ndathokoza takulandirani anti fani tathokoza ifeso takulandirani kwambiri zikomo kwambiri mwakonzeka inetu ndakonzeka kwambiri okay chabwino sono apapa tikhala kuti tifuna tikufunseni mafunso 5 chabwino pamafunso 5 amenewawa Eh. onse ali ndi value ya 60000 kwacha Chabwino. funso lina lililonse chabwino Nde tikakufunsani funso nkupezeka kuti mwina kapena mwalakwisa ansala mutawina kale ndalama it means ndalama yomwe takupasaniyo tikhala ngati tayihafula chisonyezo choti ngati mwalondola funso loyambilira nkulephera lachiwiri ndekuti ndalama ija m'malo moti ikhale 120 ndekuti ihafulidwa ikhalano 60000 zikomo tikuyambano mafunso
Chabwino, funso lanu loyamba. Dziko la Malawi lili ndi mabanki asanu ndi atatu omwe akugwira ntchito pakali pano. Kodi mungandiuze kuti ndi itiyo yomwe ili membala ya Nico Group? Tikatero funso limenelolo mwalephera ndi NBS Bank. Tikupitano kufunso lathu lachiwiri. Ndi mbali iti ya NICO Group yomwe ili ndi udindo yokupatsirani ngongole ya nyumba? Ndi A Eris Properties, B Icon Properties kapena C NBS Bank? A. A Eris Properties. Tikatero funso limenelonso mwalakwisa. Yankho lolondola ndi NBS Bank imene ili C. Banki ya NBS imakupatsirani akaunti ya bizinesi kwa anthu omwe akuyendetsa ma SME amene ali mabizinesi ang'onoang'ono eti. Kodi ndi mulingo wanji wa ndalama yomwe imayenera kutsala ku akaunti imeneyi? Ndi A.

NBS Bank imapereka ngongole ya changu kwa makasitomala ake yomwe imaperekedwa yonse pakamodzi kumapeto kwa mwezi. Tchulani dzina la ngongoleyi. Mwamvetsetsa funsolo? A. Kachangu payday loan. B. Easy payday loan. Kapena C. Payday loan ya changu. Musankhe imodzi pamenepo A, B kapena C. C. C. Payday loan yachangu. Yankho lolondola ndi kachangu payday loan imene inali A. Funso limenelinso mwalephera. Apa tikupitano kufunso lathu lomaliza. Kodi mbuyomu NBS Bank imadziwika kuti chiyani? Ndi A. New Building Society B. National Building Secretariat kapena C. Nico Banking Services A. New Building Society tikatere mwalondola ndikuti inuyo lerolo mukuyenda ndi 60000 kwacha simukusangalala at least kangachepe Eh, ndaona apapa ndofunika kuti mukatsegule akaunti yanu ku nbs kuti mwina kapena mukaziwe zina ndi zina za ma product awo poti kuli zinthu zambirimbiri zoti inuyo mutha kuziwa zoti zitha kuthandizaninso chabwino zikomo mayi wanga tafika chabwino mayi tsikani ndithu tsikani zikomo ndithu zikomo mukumva bwanji

muzitikumbukira Zoonadi. Eh, ti nde ka gift kameneka Chabwino. ndi ka inuyo kupatula 60000 yomwe mwawina leroli mu mpikisano wathu Tathokoza. mwaphunzira ziwiri zitatu zokhuzana ndi NICO kwambiri kwambiri Eti?
ndikuitsatirabe eya nde pofunika mutsegule akaunti ukuku ilipo kaletu uko. Ilipo? ndithu Okay. okay.
anyamata ilipo nde mukaponye kangachepe tikaponye kangachepe eya Ndithu mukati basa tikaponyeka zikomo kwambiri Ndikunyadirani kwambiri. tathokoza Ndikunyadirani kwambiri. eyetu nde mwazimvera nokha inunso mutha kuyenda ndi nico ngati mukufuna muyende nawo ndi nico tumizani uthenga wa m'manja imene ili sms ku 0991 323 323 mulembemo dzina lanu komanso dera lomwe mmakhala ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudzana ndi nico ndi ma product athu onani facebook page yathu imene ili at nico group mw kuti mulumikizane ndi a call center yimbani 323 ndi amene atakuthandizani kukuuzanisoni zambiri zokhudzana ndi nico ndi ma product athu yendani ndi niko